ihe na-eme ihe na-eme adakụ adamma ada ada ada mara mma ada nwanne m asị ka mụ na unu kwuo ya taa ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị nọ na be di ha mgbe ahụ ọ na-anụ nwoke ahụ nwoke ahụ ji ego ọ na-eri na-atagwo nwoke na-edi ụfọdụ ụmụ nwanyị sef ha ga-ekwe di ha gbata anị ha ga-ekwe di ha maka ee ọ ga na-anị ya ego hair ọ ga na-anị ya ego akwa ọ ga na-anị ya ego nta ọ ga na-anị ya ego nke the man na-achọ ka ọ fulfilluo ka ya mekwenụ ihe ka a sị na ya bụ nwoke nwoke a na-emelụ gị nta na-emelụ gị nke mana mgbe e mekata mee nwee ka okwu si kpọọ this man hey ofu nwaanyị ka di ya zụbara ya n'akwụkwọ zụsịa nya wee zụchaa ya n'akwụkwọ wee nweta ezigbo ọrụ nwoke a wee loseuo ọrụ nke ya nwaanyị a wee bido ime ya shege ị nụgodo ebe nwaanyị a na-akpọ di ya nọ na-asị di ya na ọ bụ onye umengwụ ị ga-asị ee ọkwa nwaanyị a bụkwa nwoke a zụrụ ya ụmụ nwaanyị bikonu weenụ nwayọọ meme di unu ife a na-ara asị ee na naijiria na ọkwa ụmụ nwoke sọsọ ụmụ nwoke some ụmụ nwaanyị na-emegbu di fa ịkwa ịfụ ee some ụmụ nwaanyị ihe ha na-eme di ha ee tuwe ekeri ya eziokwu na e nwe ụmụ nwoke ndị bụ na ee na ha dị egwu mana taa asị ka m kwue maka ụmụ nwaanyị most ụmụ nwaanyị ga-afụ nwa ee mgbe ahụ di ya na-anụ ya papa ya sef onweghịkwa shishi onweghịkwa ihe ọbụla onweghịdị nri a na-eri na be ya ozugbo ọ ga-abata gbam na be nwoke a ego bịa dị hee ihe ị ga-afụzi bụ nwoke ọ chenjia nwaanyị ebidozia sị ọ gịnị na-eme nwaanyị m nụ ọ bụghịzikwa nwaanyị ị nụ before ka ị nụzi maka gịnị ego echenjigo ọ chọọ ịkọ gị ọnụ ọ sị na i yiri akị ọ chọọ ịkọ gị ọnụ ọ sị na ị bụ ezi ọ chọọ ịkọ gị ọnụ ọ sị na onweghị ihe ị pụrụ ụmụ nwoke na-amarọ ihe ka ebele ha na-emelụ m nwoke kwesị bụ na ọ suppose ijide ego gị jee gbala anị jee rụọ ụnọ rụọ ụnọ na be nna gị mee ihe ka nwoke etakezina permission n'aka nwunye gị before i mee ihe ị bụrụ nwoke bụrụ nwoke n'eziokwu nne e eh, a sị ka m gwa gị ihe a maka e eh, obi na ọ na-ewute m ma m fụ ụmụ nwaanyị na-eri n'efere nkụwa o wee ruzie mgbe efere kụwa ị fụzia nwaanyị a pụta na main road na-etiwasị na-akọrọ ụwa na nwoke a bụ infidel ụmụ nwaanyị biko e, eziokwu na asị na kịta na-eme ha na na ụmụ nwoke na-egbu nwaanyị na nka nka ọ dịzịa ka na-apanye ụmụ nwaanyị ike bịa fụrụ ka ụmụ nwaanyị si apụta eche di ha na main road na-akọ di ha ọnụ ụmụ nwaanyị si apụta na-asị di gbakwa ọkụ hei onye tiri gị ọzọ a ụmụ nwaanyị kịta na-ekpekwere chukwu ọ kwa ya ka m ji sị ka anyị nachiyanụ back to god ị na-anụ marriage gị rụọ marriage gị ka onye bụ nwa chineke nụọ nwanyị marriage gị ka onye ga-enweta uru n'aka chukwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ sọpụlụ nwoke a ma nwoke o ji ma nwoke o jirọ sọpụlụ nwoke a submitie onwe gị a sị gị wedo onwe gị nye nwoke a respect na ihe nwoke na-achọkwanụ bụ ọ kwa nsọpụlụ i nye ya nsọpụlụ ihe niile nọ n'akpa ya agwụ soro nwoke a plan ụwa enya achọzi n'ebe ị na-agbaga akwuru m ya sị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị mgbe ha anụbeghị di o nwekwe ndị ga na-abịarụ ha ozugbo ọ nụdo di ya emechapụta ya ụmụ nwoke akwụ online sị ya gịnị ị pụta m ma anụ gị nke a ị makazi onye tụrụ gị eze onye mere gị i ji dị otu a ị dị ọ na ọ bụrọ di gị ị bụrụ ezi nwoke bịa across this video meme nwunye gị ọfụma ewezina maka ihe ụwa na-ekwu ị bụrụkwanụ nwaanyị sọpụlụ di sọpụlụ di gị ka ọ wee dị mma hmm?